moni ndine Jackie nde nkhani iyi ndifuna ndiyesere kuyikamba msanga chifukwa choti tilibe nthawi yambiri ndiye tagwirani chakumwa msangamsanga kuti ticheze ende nkhani yake ikutengera ku nigeria nigeria timapitako eti koma inachitika mu 2017 ndi nkhani yoti inali yotchuka kwambiri mu nthawiyo olo ku nigeria ko eti nkhani yake ndiyokhudza mayi uyu ngati munamumva mariam sanda eti mu 2015 mariam anapanga ukwati ndi mwamuna wake biliaminu bello biliaminu anali mwana wa a chairman a chipani otchuka kwambiri anthu ochita bwino ku nigeria ko komanso naye mariam analinso mwananso wa anthu anthu eti amayi ake anali oti a position yamphamvu kwambiri odziwika nde anthu atapanga ukwati anaberekerana ana awiri by 2017 nde mu 2017 anapezeka kuti tsiku lina kunabwera anzawo a abambowo anzawo a biliaminu dzina yake ibrahim nzake ati ibrahim akhala macheza ndi andani ndi amuna ake a mariam mariam anatulukira ndikupempha foni kunena ati Tandibwerekeni foni yanu ndifuna kuimba foni kuuza amuna ake. Amuna ake aja ati anapereka foni. Mariam anatenga foni kenako anabwerera atakwiya. Eti nkuwaitana amuna ake aja tabwerani kuno. A Biliaminu kupita. Atapita ati anthu aja anayamba kukangana. Ibrahim amawamva akukangana samadziwa kuti anthu akukangana chani. Kenako ati anamuitana kuti tabwera kuno. Ibrahim ndi kuthamanga kupita nanga si anthu akukangana ati anawapeza atakwenyana zenizeni zija eti. Mbali inayo Mariam akuwamenya amuna akewo akunena kuti iwe ungandipange cheat. Akuti a Mariam atatenga foni ija anapezamo chithunzi cha mzimayi chamaliseche nde anakwiya kwambiri amamumenya mamuna wakeyo nkumamuuza kuti divorce me now. I said divorce me now. eti atapsa mtima kuti ndikuti undipange divorce ati nde mamunayo samayankha amango amayesera kuti akatere akamuthawe akatere amuthawe koma samamusiya mamulondola kulikonse ndikuti divorce me now eti mpakana ibrahim kuyesera kuachita calm down osatheka ati kutsika basi kuchoka uchipinda kupita kukakhala pa sitting room koma mzimayi anali ati samayilolera akuti sungandipange chiti divorce me now ati nthawi imene anali ndi mwana wa 3 months as well wang'ono kwambiri anali wa 3 months nde ati amangomulondola kummenya ati mpakana anaswa botolo ndi kumammenya nalo anamuchekacheka mamunayo mamunayo kumayesera kuthawa ibrahimuyo kuyesera kuleretsa mpakana anayimbira foni ankolo ake a mariam ndi munthu winaso wachibale ngati ankhoswe sort of anthu aja ati anabwera nkuwakhazika anthu aja pansi kuwayankhula kunena kuti yayi zizi yayi za ndeuzi ayi eti nkhanizo zatha basi mmene amapangira ankhoswe eti anadzetsa bata pamudzipo ankhoswe aja nkuchoka kumatani kumapita M'mbuyomu, Ibrahim anatengana ndi Bilyaminu. Ati Bilyaminu amafuna apita kuchipatala fati anampweteka eti kaya amapita pa pharmacy amafuna akagule mankhwala adzichite treat pamene anamchekachekapo komanso ati polal- polalata amanati ukapanda kundipanga divorce ndikupha Mariam uja apo zakhala ngati zatha pabwera bata ati ananyamuka kumatani kumapita ku- kukagula mankhwalawo ati atagula mankhwala Bilyaminu anamuuza nzake kunena kuti ndikuopa kupita kunyumba ndidikirira kuti ndani mariam agone tulo ndipitako atagona kuti sindikufuna kuti tipitirize kulongolola anati ah, okay nde ana- anachedwa pang'ono nkubwerera usiku kuopa ati amapewa ndewu ibrahim kumapita ku nyumba kwake Kenako akuti akulandira foni patatha nthawi iye uja akuyankha ndi abale ake a Biliaminu akumuuza kuti tili kuchipatala ati Biliaminu wamwalira. Iye uja Biliaminu wamwalira munthu ndinali naye madzulo pompa akuti yes wabayidwa ndi mpeni wamwalira. Ananyamuka kupita kutiko kuchipatala kuja anapezadi kuti Biliaminu watani wamwalira. Iyeyo nde ati anafotokoza zomwe amadziwa zomwe zinachitika iye aliko mmene anthu aja amakanganirana eti. nde a, a polisi anamufunsa mkazi wakeyo anamufunsa mariam kuti chachitika nchani ndati mariam anafotokoza kuti i yesi tinakangana kwambiri tsiku limenelolo koma tinapezeka kuti zatha anthu atachoka tinapeza kuti tayambanso kukangana nde akuti iye ama iye amanena kuti biliaminu amamumenya iyeyo ndati anammenya anammenya mpaka na anapeza kuti anaswa chiglass biliaminuyo Kenako akuti akulimbanabe, Biliaminu uja anaterereka nkugwa. Ndati anagwera pa glass, glass lo linamucheka. Pamene amatani ati amathamanga naye ku chipatala. Ku chipatala mmene amapita ndi Biliaminu panali wantchito wawo, amayi ake a mkaziyo a Mariam, brother wake wa Mariam yo ndi amene anamtenga kupita naye ku chipatala tsono apolisi anafunsa kunena kuti anthu awo awachokera kutiko if ku nyumba kwawo kunalibe sakhalako ndi zinazi zonena kuti mariam anayimbira foni mayi ake anamuyimbira foni brother wake before kuimba foni kutiko ku chipatala apolisi anapita kukayang'anayang'ana anapeza kuti nkochitidwa clean ku nyumba kuja kunena kuti maumboni ambiri kulibe nde ana anayamba anamumanga mariam kunoti iweyo pa chilipo chilipo ndi anamuzenga mulandu iye amanenetsa kuti sitinamuphe wagwera glass koma umboni wa ibrahim unali wamphamvu kwambiri anati no amachita kunena kuti ndikupha ndipo samayilolera anakhala ngati wakhala chete anthu titatani mpaka na anthu tachoka koma basi sitikudziwa kuti zatha bwanji komanso atamweza Bilyaminu kuchipatala anapeza kuti munthu anachita kubayidwa ndi mpeni silinali glass iyayi koma nanga si zonse zinali zoti zakilinidwa angoyankhula akilina angoti panali glass panali chani chilichonse chilichonse chinali chitabisidwa nde onse Pamira mariamu mayi ake brother wake ndi wa ntchito yemwe onse anazengedwa milandu. Enawo anazengedwa milandu kuti akubisa evidence. Alowerera nawo ndipo akubisa evidence. Mlandu unapita ku court. Unali mlandu woti unali televised ndipo unali mlandu waukulu kwambiri ku Nigeria, nkhani yaikulu kwambiri. And anapezeka kuti in the end analandira chigamulo choti anapezeka kuti ndi olakwa Mariam. Not only ndi olakwa koma anagamulidwa kunena kuti aphedwe. amunyonge nde anali ndi mwayi wopanga apilu ku apilu anamkana kenako anapitano ku highest court supreme court nayonso inamkana inanena kuti iweyo ndi wolakwa ndipo unyongedwe ndithu nde nkhaniyo inathera pamenepo kunena kuti akadali mprison analira zosakhala bwino kunena kuti ngati kuona kuti munthu wandichita ndipo its too much kumusiya munthu eti kumusiya moyo umapitirira life goes on sikuti ukasiyana ndi munthu nde kuti moyo watha aa life goes on palibe chifukwa chompangira munthu chiwembu koma imeneyo ndi nkhani ya mariam sanda zikomo kwambiri